Sinn ullamh anso chun tús a chur le cluiche leathcheannais chraobh shinsir chaide Chiarraí Thiar, gan dabht, é sin urraithe ag Tigh Tábhairne an Chuinneach, ansan thall i gCeann Trá is gan dabht cuimhneoimid ar na hurraithe eile atá againn don gcomórtas so, Ollmhargadh Uí Mhóráin, Strand House ansan sa Daingean, Lee Strand, Dingle Cleaners agus Kerry Concrete ach sinn ag súil go mór leis an chluiche so i bPáirc an Ásaigh. Tabharfaimid féachaint tapaidh ar na foirne anois agus sé an scéal mór atá timpeall ar Pháirc an Ásaigh inniu nach bhfuil Pól Ó Géinigh ag tosnú don Daingean. Sa bháide dhóibh siúd tá Dáithí Ó Conchúir, An Líne Lánchúil, Mícheál Ó Flannúra, Tomás Leo Ó Súilleabháin, Pádraig Ó Conchúir, Niall Ó Géinigh, Tomás Ó Súilleabháin is Breandán Ó Céileachair a bheidh sa líne leathchúil. Captaen na foirne, Darragh Ó Súilleabháin agus Seoirse Durant i lár páirce, Seán Óg Ó Moráin, an t-ógánach, tosnú sa líne leath-thosach i dteannta Brian Ó Conchúir, Pól Ó Dubháin agus sé Tomás Mac an tSíthigh, Barra Ó Súilleabháin istigh mar lántosach, b'fhéidir go gcífimid é siúd ag malartú le Seoirse Durant agus Dylan Ó Géinigh. Foireann Abha na Scáil agus níl aon athrú ón fhoireann a ainmníodh an tseachtain seo chaite. Tommy Pierce a bheidh sa bháide. John Hoare, Andrew Finn agus Diarmuid Ó hEára sa líne lánchúil, James Scanlon, Colm Ó Muircheartaigh agus Shane Foley sa líne leathchúil, Éamonn agus Jason Hickson ansan ag imirt i lár páirce, Fintan Herlihy, Killian Falvey, David Smith agus an líne lántosach, Jack Farrell, James Crean agus Cathal Feirtéar. Lem thaobh anso tá fear go bhfuil taithí mhaith aige ar chluichí móra anso, Diarmuid Ó Murchú, but Éamonn Hickson underneath that, calls the mark, gets the mark, gets on with play.

tapaidh ag teastáil ó Abha na Scáil anso ag tús an dara leath, is gan dabht tá's againn go bhfuil daoine fud an domhain mhóir tagtha isteach linn ar an leathanach YouTube ag féachaint air sin, Seán Noonan thall san Astráil. Tá's agam ag caint le iar-bháideoir an Daingin, Gavin Ó Curráin i lár na seachtaine go raibh sé siúd ag súil leis seo leis ach seo Gloves uainn ansan ar Bharra, ag cruthú spás dho fhéin, pas láimhe ansan go Pól Ó Dubháin, go leor don chaid feicthe anso ag Pól sa dara leath. Daingean anois Tomás Ó Súilleabháin agus anois deis acu san a bheith ag tabhairt na caide chun cinn is gan aon dabht iad ag iarraidh a bheith an t-am a mheilt anso. Naoi nóimeat imithe sa dara leath. An Daingean chun cinn Pól Ó Géinigh Níl mórán don gcaide feicthe aige Pól. Pas seolta ansan isteach aige go dtí an t-ionadaí eile Ruán Mac Cárthaigh and that is an absolutely brilliant goal and that shows you it really does It's worth having a strong bench when you see that goal. A dó 12 mar sin ar chlár na scór age buachaillí an Daingin. Haon a sé age Abha na Scáil. Is seilbh na caide anois age an Daingean go mór mhór iad san ag dul chun cinn. Tomás Mac an tSíthigh ag trasnú ansan go Pól. Go Tomás Mac an tSíthigh is dóigh liom, tá sé sin trasna aige ansan agus bhí sé sin i bhfad ró-éasca anso agus báide eile age an Daingean. He won't score many easier ones than that Tomás Sheehy.

Níl aon dabht ach go ngeobhfá 200 duine isteach anseo go Páirc an Ághasaigh nó aon cheann dos na páirceanna caide i gCiarraí Thiar go sábhálta ach gan dabht beidh sé ar fáil ar leathanach YouTube anseo an Cluiche Ceannais. Níl sé cinnte fós cén dáta ach an cuma ar an scéal go mbeidh sé ar siúl coicíos ón nDomhnach é sin urraithe gan dabht aige Tigh Tábhairne Phóil Uí Chuinn ansan i gCeann Trá. Sinn fíorbhaoch ansan do Phól as an seirbhís iontach so agus pé áit atá sibh ag féachaint air seo ar fuaid an domhain mhóir agus anseo sa dara leath, Daingean go mór mór chun cinn trí, 14, sin scóráil diamhair ar fad gan dabht. Bhí cóir na gaoithe acu anseo sa chéad leath is dheineadar an díobháil ar fad Dylan Ó Géibheannaigh ag imirt nótálach a thuilte amach. Anois a haon a cúig aimsithe aige siúd agus é sin ráite agam. An fheadóg deireanach séidte anseo i bPáirc an Ághasaigh. Bua neafaiseach go maith ag an nDaingean. Beidh buachaillí Abhainn an Scáil díomách ach gan dabht tugann siad san aghaidh ar Chraobh Shóisir Chiarraí anois an deireadh seachtaine seo chugainn.